ee eh, sitan ne yɛrɛ kun ma ɲina wa eh, mɔ ta eh, ko nafigiya ko jugu tɛ bɔ dugu la ten gansan nka ne b'a bɔ n tɔgɔ la ko la ee i ye mun kɛ tugun i ka cɛ kɛ baro i ma bɔ ka ko in wo kɔnɔna bɛɛ ɲɛfɔ ne y'o don wa mhm. ne taara yɔrɔ min na dɔrɔn ka taa n ka fini bɔ ka n ka buru don n ko n bɛ taa denwolo dɔn n dusu ye n kɛɲɛ n seginna kuwa n ko baro n k'e ni sitan famana ko sitan sitan sitan f'a b'a ɲɛ kɛ tan n ko he baro n tɛ kalabanciya la dɛ bere in karisa tɛ ka diya eh, o ye mun kɛtɔ ye ni bere ye eh, ni namɛ sa n ye fazi de bɔ baro la o don ah. n ko jardin denu ani école denu mhm. n'olu ye kokolon kɛ kilasi kɔnɔ u ka madamu bɛ mun k'u la k'olu ka madamu bɛ olu corriger n ko cogo jumɛn u tɛgɛ la n ko ayi n ko yen man di ne ye i bolo kɛ tan baro y'a bolo kɛ tan ah. n y'a fara kun a ko e baro ci ne ye dɔ b'a jurumu na de ɛ wali tiɲɛ nɔfɛ e dɔ de b'a jurumu na o ayi mɔgɔ man kan tɛ k'i cɛ ci furu kɔnɔ dɛ o tɛ kojugu ye sa o de y'anw bolo kojugu ye yan n ye dɔ de b'a jurumu na n ko baro n'i m'a dɔn e ye ne da ka ne kantigɛ baro a ko umu ɛ a fɔra k'an ka violence dabila musow la ɛ musow dun fana bɛ k'o kɛ cɛ la n ko he musow y'a dabila hali sini muso dɔ eh, eh, tɛ ka dusukasi barika bonya kojugu muso dɔ ka t'i fili pɔn kɔnɔ walayi umu ee eh, i ka kuma latigɛ tɛ dɛ kunasinin kɔrɔ cɛ dɔ de filɛ ka ala minɛ k'a muso kɔnɔma falen kantigɛ i ko cogo di k'a kantigɛ kunasinin kɔrɔ cɛ y'a muso kɔnɔma falen minɛ k'o kantigɛ Hmm. anw musow ma kɛ sɛw ye cɛw bolo sa wa kun ni ju foyi kun t'a ko la koyi k'a ye mun k'a la
ko dumuni ma mɔ joona a kun bɛɛ filɛ musow tɔɲɔlen don bi furu kɔnɔ koyi eh, eh, eh. ayi ayi ne ta tɛ se o yɔrɔ la koyi ne ni ne bɛ n ka ne yɛrɛ bɛ n ta gérer n yɛrɛ ka sɔrɔ foyi ma bɔ a la i m'a dɔn cɛw y'a musow tɔɔrɔ sa han min mana wuli n'o m'a muso kɔnɔma falen minɛ k'o ci k'o kɔnɔ tiɲɛ o bɛ ala minɛ wa manamana ko sen fɛ o bɛ ala minɛ k'a muso ci k'o faga walima o bɛ malimɛti cɛ m'a muso minɛ o don k'a kɔnɔ fara k'a bɛ taa ka daman sɔn n'o jeli ye k'o fana kɛra o k'a muso kɔnɔma falen dɛ den fila de b'u ni ɲɔgɔn cɛ alahu akubaru e umu a kɔnɔma falen ba k'a kɔnɔ fara ka jeli minɛ k'a bɛ taa daman sɔn n'a ye alahu akubaru anw musow ta ee nin violence in damatɛmɛna sa n ko baro fo k'i sa ne tɛgɛ kɔni y'i sofe ɲɛnama ɲɛnama nagabili e umu i fɛnɛ sa cɛ bugɔ kɔni t'an danbe ye dɛ eh, a to sa sango dɔw k'a la n y'a lamaga o don k'a sɔrɔ n m'a bugɔ busan na n m'a bugɔ bere la a yɛrɛ de ye bere in kari koyi
eh, umu n buramuso filɛ nin an cɛ ba ah, nin y'an cɛ ba ye awɔ ne ba somɔgɔw bɛ di ne bɛ k'e de fo i ka kɛnɛ foli ye diyagoya ye i bɛ n fo mun na n y'i bila n foli la wa e n buramuso tɛmɛ i ka don so kɔnɔ k'a dɔn ɲɛ b'i la ne ma kankari da i ye ko muso furulen danbe tɛ kɛnɛma la ye e mɔgɔ min yɛrɛ ma bɔ tile tan duuru so kɔnɔ e bi n'i jɔ plan plan plan na mɔgɔ lankolonw fɛ npogotigi ni mɔgɔ siri tigɛlenw fɛ
kabako taa so kɔnɔ jɔn de y'i ka mɔgɔ lankolon ye waleya mɔgɔw tamara

waleya an man'a kɛ ni tulon ni yɛlɛ ye.
e kɔni b'a dɔn o cɛ man ɲi. aa isa komi ne yɛrɛ y'a f'i ɲɛna cogo min na sitanɛ de donna ne la nka bamananw b'a fɔ ko fili man jugu nka n tɛ segin kɔ o de ye kojugu ye dɛ. o fana ye tiɲɛ.
ala ko tiɲɛ ne kɔni filila. awɔ ne nana i deli i ka yafa n ma ala a n'a kira kama. a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ n sɔrɔ tuguni. ne yafara. ɔ papiye minnu tun b'i bolo i y'a kɛ cogo di. e du papiye yan awɔ ee isa aa isa ne malola e ye dɛ walayi fo ne yafara ne ma ne yafara ne taara du papiye labɛn hmm. titiri fɔnse o papiye in kun ye papiye fo de ye hmm. walasa jani komi e, e kun fatura mɔgɔ wɛrɛ ka bɔ kɛnɛma kana n'a fɔ kana n'a fɔ ko e o ta e ka du ye hmm. ne min bɛ luwanse la du kɔnɔ yan ne fana kɔnna ka n banamini mɔgɔw ni e ka du cɛ e tun bɛna tigiya minɛ k'e ka du tigiya minɛ mhm. o de kama ala ni sitanɛ ne wulila ka taa papiye fo dilan e ka du la a ye to nakun y'o ye awɔ o diyara n ye mhm. sira b'i bolo sira bɛ n bolo awɔ tuma ne bɛ sira ɲini awɔ mhm.
eh, fanta baro k'a tun nana yafa ɲini an fɛ awɔ ka na yafa ɲini mm-hmm. a ye mun de kɛ n'a ye yafa ɲini eh, a ye duko kuma minnu ŋanamu ŋanamuya kɛ k'a nan'o yafa ɲini ee eh, fanta ne ye ko o ko kɛ aw la du in kɔnɔ yan ne b'aw bɛɛ lajɛlen deli aw bɛɛ ka yafa n ma ayiwa yafa tigi ye ala ye e ka taa ala ka yafa an bɛɛ ma ee isa e kun ye ne wele ne kun bɛ ka n ko de ayiwa i dantigɛ ee fanta juguman tɛ ne de ye musa bila ka na n k'a ka na yafa ɲini aw fɛ bari ko n ye ko min kɛ n ma ko ɲuman kɛ n ye ala dakɔrɔbɔ de kɛ fanta ne bɛ n ɲɛ jɔ e ɲɛ la bi ko n bɛ kuma maloya min bɛ n na ani kunmasuuru min bɛ n na ala dɔrɔn de b'a dɔn. ɛɛ eh, isa musa sera n ma yan k'i ko k'a ka na yafa ɲini mhm. n ko musa ma n bɛ yafa. nka nka b'a kɔrɔ dɛ n ko n bɛna laɲini dɔw ɲini i fɛ ni e isa sɔnn'o ma ayiwa n'i ma sɔn o ma yɛrɛ fɛnɛ sira filɛ dɛ. Eh, fanta ne kɔni eh, eh, ban tɛ laɲini la yan nɔ ni e ye laɲini fɛn fɛn ɲini ne fɛ walahi ni ala sɔnn'a ma ne b'a kɛ.
isa ne ye laɲini fɛn fɛn f'i ye i bɛ sɔn a ma. n bɛ sɔn a ma awɔ.
ne ye laɲini fɛn fɛn f'i ye i bɛ sɔn a ma. e isa o. e ka dugutaga boloda yan ka taga ka anw musobakɔrɔ fila de to i kɔ isa e ka tila ka na tuguni ka na anw meleke meleke kuma la e isa e isa y'anw nayɛlɛ yiri sanfɛ de i m'a ju tigɛ n'an ye dɛ bari n'i y'a ju tigɛ n'an ye an n'a karikan mɛn o e isa y'anw nayɛlɛ yiri sanfɛ de k'a ju bɔgɔti n'anw ye fanta fanta kan'o fɔ sa
han sisan ne fanta yɛlɛma bolo ka ca dɛ mhm. i m'a fɔ ko n'i ye laɲini o laɲini kɛ k'i b'a bɛɛ kɛ a bɛ se ka kɛ mhm. diɲɛ don o don sɔgɔma n bɛ na ni ko kura ye ah! isa i b'a kɛ n b'a kɛ fanta isa n'i m'a kɛ marifa bɛ yen dɛ ee fanta marifa ko in bɔ a la dɛ fanta i marifa ci cogo man ɲi marifa ko in bɔ a la ni ala sɔnna a ma n'i ye fɛn o fɛn fɔ n b'a kɛ ayiwa an b'a k'o cogo la
waleya mɔgɔw wulila u taamara u sera dugu cɛkɔrɔbaw de ma cɛkɔrɔbaw ye dugawu saba kɛ a ko dugawu fɔlɔ ye jumɛn ye dugawu fɔlɔ o ye sijan ye dugawu filanan o ye kɛnɛya ye dugawu sabanan o ye labanko ɲuman ye ni ala ye diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ d'i ma n'a ma si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman d'i ma ni sɔnfɛn na est ce que n'i ye mɔgɔlankolon i b'a yelen dɔn heyi ni est ce que e bɛ ne dɔgɔ i bɛ n dɔn wa aw musokɔrɔba ninnu ni mɔgɔ y'aw bonya aw t'aw yɛrɛ to bonya min na n kɔnɔ e bɛ se ka na an jɔlen sɔrɔ an ka kuma la cogo di k'i n b'i fo k'i bonya i tɛ n ka foli lamɛn i b'i ɲɛjugu bɔ n na o m'i bɔ ko mɔgɔlankolon tɛmɛ ne na dɛ ayi a tɛ tɛmɛ nin kan npogotiginin maalankolon pogotiginin mɔgɔ molobali pogotiginin min bɛ mɔgɔkɔrɔba bonya pogotiginin min tɛ mɔgɔkɔrɔba bonya pogotiginin maa piripara o dafaramuru o bɛ ne bolo i y'a mɛn wa heyi kana to n ka n ka dafaramuru ta i kama koyi ayiwa sitan buramuso kankaran b'i bolo nin ye i ma ne fɛnɛ dɔn ɲini ka ne umu dɔn ne de ye baro ka umu ye musokɔrɔba kantigɛ bese o de bɛ ne bolo ka yala ka musokɔrɔba kun ci po o bese de bɛ ne bolo ka yala musokɔrɔba min b'a bilen ka sigi a buramuso da la kɛ ka n'i pan k'i da don a buramuso ka kow la kare kɔnɔ n'i y'a bonya a t'i yɛrɛ t'o bonya minɛ o de bɛ n bolo e sitan to n ka nin ka dozi d'a ma a dama ɲani k'i dɛ dɛ i tulo b'a la dɛ n buramuso n'i ye kuma mɛn balaba da a bɔra baladen da nin tɛ nin fɔ ne ma gansan nka n buramuso n jiginn'i la dɛ a kɛr'i ɲɛkisɛ ɲɛna i ma fɛn fɔ a banna a bɛ se ka mun de fɔ ne y'i bonya o ee sitan e ko ko nin de ye buramuso ye walayi dɛ umu hali n'i ye nin ye i b'a dɔn ko nin y'a tile kɛ nin ye bandi sɛfu de ye i ma tila fɔlɔ hali i m'a daminɛ
ne buramuso ka farin koyi a ka farin o ye farinya dan ye ne donbali nin ye ne lajɔ dukɛnɛ camancɛ la ko n buramuso n'i bɛ fɛ ka sigi kɛ yan i b'a ta ale ka dabada de ma ko k'ale ka cɛkɔrɔba balolen to ko n'i y'ale sen bɔ o ka saya yɛrɛ la k'a tɔ b'i dɛn ne ko n k'o tuma e de y'i ka cɛkɔrɔba faga ɛ cogo di tan k'ale m'o faga dɛ ko nka ale ye min da o ɲɛnama kan mhm. o ni saya bɛɛ ye kelen ye k'o tun b'ale ɲɛkun lajɛ de mhm. min ka d'ale ye ani min man d'ale ye o b'o bɛɛ dɔn ale ɲɛkun tiɲɛ na wa n'o ye ko k'ale la min ma bɛn ale ma ale b'o dalen de to sunɔgɔ duman dumanni na su gengen fɛ ko ka kisi ka ko disi la pa subahana a ye nin de kɛ ne la dɛ tun bɛna n disi kari dɛ n'a ye n ci n disi la hali sini b'a disi e ta in kulɔlen don nin mɛ kun ye disi la guni bɛ kun disi b'a la e sitan a ye e ci disi la tan de o ma a ma o ma bɔ dɛ ko n buramuso ne ka farin dɛ ne ka farin ni foronto ye e. ne ka farin ni ɲamaku ye ko ne tɛ miiri diɲɛ fɛn foyi la ale ma farin ni min ye ne bɛ nin de kɔnɔ dɛ n bɛ min f'i ɲɛna walayi i bolila i ma se fɔlɔ nin buramuso kankaran sugu bɛ minɛ cogo min i b'a dɔn wa ni min ɲɛ kɛ muso ɲɛ ye nin bolo nin n'a ɲɔgɔnnaw de kɛlen bɛ k'u buramuso fitininw tɔɔrɔ u ka furu kɔnɔ nin bɛ ganforo da e kun na yan ayi ne bɛna taa ni min yɛrɛ kɛ muso ye n'i y'i fari faga nin kɔrɔ nin musokɔrɔba sugu b'i ta

dugu denmisɛnw bɔra ni ladamu ɲuman ye dugu denmisɛnw bɔra ni lamɔko ɲuman ye. fanta ee, n terikɛ in bɛna fɔ n kɔ ko ne mɛnna k'a makɔnɔ kojugu k'u bɛ n sɔrɔ yen nɔ i y'a mɛn.
ɔhɔn isa hakɛ to dɛ. ee isa. Hmm? i terikɛ musa bɔra ne fɛ yan. awɔ.
ko a nana yafa deli la. Hmm. k'e ko. k'i ye min kɛ k'a ma ɲa o ye tiɲɛ ne fanta ko a ma n ko n bɛ yafa n ko nka nka b'a kɔrɔ dɛ n k'a ka f'i ye i ka na n bɛ laɲini dɔw f'i ɲɛna ni e isa sɔnn'o ma ayiwa n'i ma sɔn o yɛrɛ ma fɛnɛ e isa mɔgɔ ne fanta yɛrɛ mɔgɔ fanta musa y'a bɛɛ ɲɛfɔ n ɲɛna ne yɛrɛ ko e bɛna laɲini minnu kɛ ne fɛ n k'ala k'u kɛ laɲini ɲumanw ye nka n'i ye fɛn fɛn fɔ ne ban t'a la o ne yɛrɛ bɛ ɲɛ jɔ e ɲɛ la bi fanta ani maloya sugu bɛɛ de ka kan n ma walayi. ee isa.
Hmm? e ma dugutaga minan ta yan ka bɔ yan k'e bɛna taa dugu la k'i filaninɲɔgɔn yira wa. o kɛra. ka taa k'i muso fila to i kɔ. Mhm. o ma kɛ baasi ye o. e isa ka tila ka na anw meleke kuma la anw musobakɔrɔ fila ka arasa jugu dɔ k'i kun ka na k'e sara k'e y'i fila ɲɔgɔn de isa i komi e y'o bɛɛ kɛ o ka musoya don galama la sa k'anw kɛ na mununan ye sa ka anw sɛbɛkɔrɔ munu o ma kɛ ya sisan i komi ne bɛ wakisi ni bazɛn fɛn fɛn don yɔrɔ e kɔni b'a dɔn ne ka parili bɛɛ ye wakisi ni bazɛn de sisan an bɛ taa gɔlifa ka butigi la i bɛ taa bazɛn san ka di yan n b'o kala n b'o don ka na o ye laɲini fɔlɔ ye e fanta ne ye nin bɛɛ de mɛn n'i ko diɲɛ fɛn o fɛn ne isa n b'a k'i ye bari ne yɛrɛ maloyalen don hali k'a da ne nana min fɔ aw ɲɛna ala dakɔrɔbɔ min kɛ nka ne tun bɛ fɛ ka nin bɛɛ ɲɛdɔn ni n sara min bɛ kɛ n kɔfɛ nka maa si t'o dɔn ni ala kelen tɛ dɛ n jo t'a la ni bazɛnko de don ne bɛ wari bɔ ka d'i ma i bɛ taa bazɛn san suguba la nka min ye sugu kɔnɔ tagama ye fanta ne kunnafɛn tɛ sɔn a ma dɛ.
isa an tɛ taa suguba kɔnɔ. awɔ. ne ko i ma de n k'an bɛ taa san gɔlifa ka butigi la gɔlifa tɛ suguba kɔnɔ.
awɔ. an yɛrɛ kɛrɛfɛ yan nɔ u ka butigi dɔ tɛ nin yan nɔ modibo bɛ yɔrɔ min na ani umaru. ɔɔ. jelibugu sotelima yɔrɔ kɛrɛfɛ n'u bɛ yen n y'a faamu n y'a faamu u ka yɔrɔ dɔ fana tɛ jikɔrɔni yan awɔ ɔ komi jelibugu ka surun an na an bɛ taa san yen nɔ dɔrɔn ɔ fanta ɔ o o n y'a bɛɛ faamu ni ala sɔnna a ma ne tun kan ka taa erreur min na n b'a bɛɛ bɔ a ma an bɛ taga ɲɔgɔn fɛ n'i ye fɛn o fɛn fɔ ne b'a kɛ kɛlɛ yɛrɛ de kana kɛ du in kɔnɔ yan nɔ wa mɔgɔ si yɛrɛ kana bila ɲɔgɔn na tuguni n'i ye fɛn o fɛn fɔ ne ye n b'a kɛ an ka taa ɲɔgɔn fɛ n bɛ t'o san
umu tɛ de umu don kɛ denba nin y'e ye wa o tuma e ma taa wa e k'i lajɛ wa a tɛ kɔrɔ wa a tɛ furase e fana bɛ fɛ ne ka kɔrɔ muso kan k'i bolo don a yɛrɛ kɔrɔ kuma bɛɛ dɛ tuma o tuma n'i yɛrɛ ka kɛ kurakurani ye
aa e bɛ fɛ ne ka taa yɔrɔ jumɛn sa k'e to bamakɔ kɔnɔ yan sa yɔrɔ dɔ ne bɛ se ka taa yɔrɔ jumɛn k'e to yan e ni muso janjigiba muso ɲumanba ye ɛ umu i miiri koyi umu don tɛmɛna don min ne b'e ye fa m'an yira ba m'an yira i diyara n ye de n ko n bɛ fɛ k'i kɛ n ka suna ni farida ye a don kama yɛrɛ n ye tɔgɔ duman caman da i la ɛ umu i ma se ka a lajɛ halisa ka i miiri dɔɔnin k'a fɔ ko ne sɛgɛnna denba i fana k'a faamuya sa ne ma diɲɛ wuli ko kɛ o ɛ ci bɔra tunga fɛ ka na k'e fatura ɛ furu sariya ye n'i fa i cɛ fatura i ka kalo naani ni tile tan sigi ne ma fatu n t'i ɲɛkɔrɔ nin ya ne bolo e kan ka fɛn caman ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn han ne nana n nana i ko k'i furula o ma k'a la baasi n nana i ma ko n'an ka taa umu n'an ka taa i ko k'ayi ko ne y'i sɔrɔ cɛ bolo ɛ umu a gɛlɛyara dɛ ni ne ye n ka kalo naani ni tile tan sigi ne tɛ fɛ ka jɛnɛya kɛ n cɛ salen kɔfɛ ne fana y'a ɲini ka furu baro ma kɛ baro bɛ ne fɛ ne umu bɛ baro fɛ hali ne umu ko ko baro ka si k'i jɔ a bɛ si k'i jɔ hali ne umu ko ko baro ka ne ka fiɲɛ fa k'a ɲɔgɔn kun baro b'o kɛ ɛ n'a fɔra k'i nana ka bɔ i ka na la saya ma bɔ bilen i ko k'i tɛ diɲɛ baro ko k'a tɛ diɲɛ ne ko a ma n ka to ka su bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ n ka muɲu ka sabali i komi kuma min bɛ fɔ muso ye n'i bɛ t'i cɛla la n ko n'aw bɛ fɛ ka ne umu diyabɔ sinaya la aw bɛ muɲu ka sabali n'o tɛ n'aw ma muɲu ka sabali aw tɛ ne diyabɔ dɛ e b'i ka ziiri ɲumanninw da ne baro b'a ta da ne dusu y'i kɛɲɛ kɔni umu ne ma dusu ne bolo an ka an ka ɲɔgɔn faamuya halisa i m'an faamuya de i y'a dɔn dusukolo kɔni tɛ se ka kuru komi kunberenkun ko dɔw bɛ kɛ wagati dɔw la e, ne de fɔlɔ la a kun kɔni ka di ne ye umu i k'i ɲɛ jɔ n na dɔɔni i kana jɛ ne bɛ ɲininka o de ma e fɔlɔ la mais ne ye importance k'i la tiɲɛ wa nkalon ne umu tɛ jɔni de la ka nin ye ayi i y'i se kɛ ɛ ni su b'e la e b'i ka ziri numaniw da ka ne nɛgɛ nɛgɛ k'an to diya kɔnɔ ne ne e bɛ fara don min dɛnba i miiri dɔɔni sa e sen kun bɛ ne e kun sen nalen bɛ ne umu sen kan n bɛ k'i sen digidigi ka ɲa an b'an ka diyaɲɛ baroninw na i na t'o la ne yɛrɛ fɛnɛ na n ka mandiyani kɔrɔbɔ k'a lajɛ n bɛ du min kɔnɔ ka importance kɛ n yɛrɛ la barisa ne ko baro k'a tulo minɛ baro bɛ to k'a tulo minɛ ne ye k'i fɛnɛ k'o ɲɔgɔn kɛ i dusu y'i kɛ i sina ka girin ka ne sen fili k'e se k'o kɛ ne fɛnɛ y'i sen fili kɛ umu sabali e n cɛbakɔrɔtɔ fana jama bɛ du kɔnɔ n ka wuli ka n tulo minɛ ka wuli ka sigiw kɛ n b'i ɲininka sa e tɛ ne umu fɛ yan ah, wa n'i t'o kɛ ne kɛ baro b'o kɛ ne ye ne tun ko ko ne t'i labila baro ye komi ko k'i t'o kɛ ne fana y'i labila baro bɛ ne diya n ye k'o kɛ hali ni n ko k'a ka si ka jɔ a b'o kɛ ne ye i b'a dɔn kɛ nin ko in ka ɲi tan vraiment ne t'a fɛ baro ka na ne n'i jɔlen sɔrɔ ka na ko problème wɛrɛ créer quoi n cɛ bɛ n fɛ n bɛ n cɛ fɛ ni n ko k'a ka si ka jɔ i jɔ ne bɛ taa umu n bɛ ka kow ɲɛɲini n bɛ k'a ɲɛɲini n'a ɲɛ awɔ i b'a ɲɛɲini i b'a ɲɛ sɔrɔ

nka Ala ma ye arahamani masa ko ko bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ tulonkayɛlɛ tɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'ale Ala ka hinɛ tɛ jigi yen waleya mɔgɔw de bɔra u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye k'a jira k'a fɔ ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bii fɔ ko bolokɔni den kelen k'o tɛ se ka bɛlɛ ta o tuma maaninfin ko n'i tora faso jɔ baara la n'i tora faso ka ci la i su jugu ma taa lahara

o sera yɛlɛko la wa isa kana na kala bila n tolilen na dɛ kana to n ka n jogo yira mɔgɔw la yan ne de ye n ka laɲini kɛ n k'i ka na bazɛn san ka diya gɔlifa fɛ n b'a kala k'a don ka na jɛnɛba tɔgɔ jumɛn don ko a la ee fanta ala sariya la ni muso fila b'i bolo a dagalen don n'i ye kelen san dɔ ye i bɛ kelen san dɔ wɛrɛ ye ne yɛrɛ kuma ko ta cɛ bɛɛ cɛ ye a dasima o ye wara ye ɔ ni ne ye kelen san i ye n bɛ kelen san jɛnɛba ye sabali sa i ka jisuma dɔɔni k'i koliji la ee isa kana ne ni jɛnɛba kɛ kelen ne ni jɛnɛba tɛ kelen bi an tɛ kelen sini fanta sabali e ne yɛrɛ kuma ko ta ko cɛ bɛɛ cɛ ye a dasima ye wara ye e ni ne ye dɔ san i ye ne ma fɛn san jɛnɛba ye aa o ye ne bɔlen dasimaya la dɛ isa o n ye ka jɛnɛba ye soka de kana ne ni jɛnɛba kɛ kelen ye dɛ i ye n ka kuma mɛn wa

ee ni ɲɔgɔnna dɔ wɛrɛ bɛ yan ne ni jɛnɛba an bɛ uniforme kɛ isa i bɛ sogo de la wa walima i ɲinalen de don ne a mun de la e ni jɛnɛba ka uniforme kɛ ko mun kɛra mun de de ye fanta ye ee moribo ni couleur waa kelen ta b'aw fɛ yan o d'a ma o quatre mètres d'a ma
fanta an b'a k'i ta ye mais n bɛ ala deli

fasojɔbaara tɛ taa cɛsiri kɔ o mun bɔra k'o fɔ aw ɲɛna ni ala ye n da a ye n kɛ hɔrɔn ŋamala ye ala ye n da a ye n kɛ hɔrɔnmuso ye musoya ma fɛn tiɲɛ cɛya ma fɛn tiɲɛ dusukolo de bɛ baara kɛ ni maa min banna baara ma e b'i minɛ k'i di baarakɛlaw de ma u b'u kɛ cɛsiri juru ye waleya mɔgɔw taamara u sera dugu cɛkɔrɔbaw ma cɛkɔrɔbaw ye hakilina ɲuman de d'i ma n'i kɛra artisiba ye
jɛnɛba aa ah. kale kale ah.
ko ne ya awɔ ee jɛnɛba ne m'a f'i ye n ko cɛ bɛɛ ye cɛ ye nka dasima n k'o ye waraba ye yan o y'o ye eh, jɛnɛba cɛ ni muso fila b'i bolo mhm. i b'i jɔ i jɔyɔrɔ la ka tilen u ni ɲɔgɔn cɛ can o ka ɲi kojugu eh, n'i ye kelen kɛ muso fɔlɔ ye i b'o ɲɔgɔnna de kɛ muso filanan ye dɛ a banna dɛ o la i bɛ mɛn si la i ka diɲɛ bɛ ɲa i ka lahara fana bɛ ɲa i bɛ gɔnɔ wara ye o Eh, eh, ne ni fanta de tun bɔra an taara bazɛn san de la fanta ko ko an k'an gɛlɛya ko an ka dɔ san i fana ye ah! k'o de ka ɲi sariya la fanta de y'o fɔ ah, tiɲɛ yɛrɛ la isa i bɛ k'a fɔ cogo min ko tiɲɛ don mhm. ko fanta de y'a fɔ ko ka bazɛn san ne ye tiɲɛ yɛrɛ la a ye hakilimaya ko ye walayi jɛnɛba n ko eh, ne dabali bɛɛ banna fanta a n'a hakili bɛ ka na ɲɔgɔn fɛ koyi sinon e ale yɛrɛ kuma dɔ la ma fa de b'a la a tun kɛlen bɛ ka sinaya in de bila ɲɛ kan ten n'i y'a ɲɛ coroni ŋanama ŋanama ŋanama nka sisan an bɛ ka ɲɔgɔn faamu e n'aw bɛnna dɔrɔn ne bɛ lafiya a banna jɛnɛba i ta tɛ nin nin ye ne yɛrɛ ta ye nin y'e ta ye aa tabarikala e gɔlifa bazɛn yɛrɛ a banna dɛ yii tiɲɛ yɛrɛ la aw taara yɔrɔ ɲɛnama na ne yɛrɛ ka bazɛn bɛɛ bɛ san yen de o n b'a ye n b'o bɛɛ kalama walahi i ɲɛ tɛ nin na yan i ma nin kulɛri ye nin nin ye a bɛ fɔ nin couleur ma di ah. n'i t'a fɛ ka n ye ah. i bɛ n ye a banna dɛ jɛnɛba n'i pari dɛ ee eh, ala tiɲɛ yɛrɛ la ah. o diyara n ye kojugu ee eh, ala isa nin tɛ premier ye dɛ ni ni ale tɛ premier ye
premier tɛ dɛ nin ye deuxième de ye awɔ fanta ko ko komi ale ye muso fɔlɔ ye ko ka premier san ale ye

fanta b'o fɛ e tɛ se k'a fɔ k'i tɛ sɔn wa. ɛɛ jɛnɛba jɛnɛba n bonya dɔɔnin sa hali ni n bɛ ka maloya aw ma n ye min k'aw la n ma ko kɛta kɛ han n ye nkalon tigɛ aw ye yan nɔ k'a la dakɔrɔbɔ kɛ ko n sara ka sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye nka o bɛɛ n'a ta la a ye n bonya dɔɔnin aw cɛ de ye ne ye han. k'e bonya e ye bonya mɔgɔ de ye yan han e isa e ye bonya mɔgɔ de ye yan. n'i y'a mɛn cɛba jɛngɛnen kɔrɔ kɛ mali mumɛ e kelen de don isa ah! e kelen dɔrɔn de don ne awɔ i t'a to n ka kelen f'i ɲɛna a fɔ fanta ɲɛna k'a n'a ka musokunya a ta bɛ bila ne ta foroko kɔnɔ
n tɛ kuma dɔɔni n tɛ kuma dɔɔni o ka taa premier ta ka na deuxième di ne ma han ne m'a fɔ deuxième tɛ fini ye dɛ nka ne de tɛ deuxième donna ye isa est ce que e ɲɛ bɛ ne na ka ɲɛ n lajɛ ka ɲɛ wa isa a fɔ fanta ɲɛna hmm. ko n'a filila n tɔgɔ la don o don a ka n wele ko diamant noir awɔ fiman sarama oh. wa n bɛ n waso ni n ka sara ye fɛnɛ a banna ne ka diamant noir e ka ne faamu sa n t'i faamu ee eh, diamant noir n faamu sa isa n'i y'i tilan ni ɲɔgɔn cɛ kɛ hali b'e ma tilen o e mun na nka e ta fura bɛ ne bolo e ta fura bɛ ne bolo n y'a faamu n'i cɛ tilennen don kɛ ne y'a sɔrɔ ko marteau de bɛ ta k'a kolow karikari fo k'a bɛɛ kelen kelen kelen kelen n b'o k'e la isa awɔ jɛnɛba i ma foyi y'a la fɔlɔ dɛ n kɔnɔ n bɛ na e bɛ taa mun kɛ jɛnɛba jɛnɛba ne muso ninnu kɔni han n y'a lajɛ ko n b'a ko dakala tugu tugu ayi dakala tugu t'a la yɛrɛ isa n'i ye min laɲini kɛ i b'a sɔrɔ a ka nin bazɛnden in tɛ an b'a tigɛ tigɛ k'a kɛ k'an ka daga jigi fanta b'a ye nin ye mun dabɔtɔ ye an ka taa ka taa min an ka taa golfa fɛ yen sa i ka taa an ka bazɛn san ka di yan jɛnɛba ne sɛgɛnna nin ne bɔtɔ ye jelibugu de la tantɔ e sɛgɛnna a to ni siɲɛ wɛrɛ ne taara ne bɛ dɔ san ka na d'i ma ala i da ka f'i ma koro dun fɔlɔ hali n'i bɛ siɲɛ kɛmɛ de kɛ kɛ isa i bɛ taa ne bila an ka taa sabali sa isa an ka taa kuma caman nege tɛ n na e bɛna n bugɔ an ka taa kuma caman nege tɛ n na a bɛ ka ɲagan fɛ dɛ bila ɲɛ ne ma d'a la ne y'i ka bila ɲɛ y'i ka bila ɲɛ sa kuma caman nege tɛ n na dɛ jɛngɛnen saraka a bɛ isa ma